Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sogolen don yen di TV la aw ni ɲan tuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni senteliman ninnu kɔnɔna la An ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛla ko ɲɛnabɔba minisiri Abudulayi Diyɔp ale ni Ameriki jamana ka maaba min bɛ yen ni a tɔgɔ ye ko Nick Checker ni ale ye haut responsable du département d'Etat américain ani o ye sigikakuma kɛ tɛnɛndon in na Etats-Unis jamana ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ ale fana tun bɛ ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan nin kɛnɛ kan ni maaba ninnu ka kumaw tara min kan o de ye ni baaraɲɔgɔnya ka se ka segin ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o kan jatigɛwalekɛbaw kɛlɛli u da sera u fana ma ani sɔrɔko fanga bonyali jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ jatigɛwalekɛba maa caman olu de bɔnɛna u nin na k'u ka mɔbiliw jeni fana an ka kɛlɛcɛ pankurunw ka bunteni sen fɛ min ni o kɛra tɛnɛndo in na Foyita Moritani dancɛ la o kɔ an ka finitigilakaw ka kunnafoni ɲini ani u ka yaalayaala sen fɛ u taara bɔ jatigɛwalekɛba maa tan ɲɔgɔn bonya ko ni siga kɛlen tun don u la n' u kɛlen don ka pikapu saba lamini ka o ɲɛmadogo an ka finitigilakaw ye an ka finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u sɔrɔla ka taa ni ni jatigɛwalekɛba ninnu fana na ka se ka u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na ka sanga ni binkan ye min kɛra ka ɲɛsin an ka taji sitɛrini natɔ ma an ka siraba fɔlɔnan sanfɛ alamisa tɛmɛnen Kayi mara ɲɛmaa général de brigade Musa Sumare min a tun bilasiralen don ni jamakulu dɔ fɛ olu ye taama kɛ ka taa u ɲɛ da hôpital kɛ ee Fuseni Dawu Kayikaw fɛ yen nɔ, ale ni finitigilakaw ka kan min bɛ yen ni a tɔgɔ dalen don Mamadu Lamini Dramɛ la, u taara u ɲɛ da maa joginnen ninnu kan yen nɔ, u ka o sen fɛ, an ka nin mara ɲɛmaa in, a ye foli kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma, u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ an'u ka baara ɲɛdɔn, o kɔ, a ye taasibila fana kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasiw Sofɛriw ani u dɛmɛba olu minnu tora Jiboli ale ni Kayi sira in kan nin binkanni sen fɛ ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaa ka baara bolodalen ye kɛnɛyaso jɔli la joona joona an ka kɛnɛya minisiri ka taa fara kunnafoniko minisiri kan min tun bilasiralen don bamakɔ mara ɲɛmaa fɛ olu ye taama kɛ ka taa u ɲɛ da bamakɔ sigida naani ani a duurunan kɛnɛyasow kan olu minnu bɛ ka jɔ ka kɛ dɔgɔtɔrɔsoba ye an ka ɲɛmaa ninnu ka nin yɔrɔw lajɛli tɛmɛnlen kɔ u ye foli kɛ ka ɲɛsin baara ninnu taabolo ɲuman ni a teliya kan o kɔ fana u ye foli kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya fana o sabati la maaw ye ka baaraw to sen na ani cakɛda minnu fana bɛ ka nin dɔgɔtɔrɔsow ninnu jɔ u ye foli kɛ ka ɲɛsin u ma u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ la su ani tile walasa baaraw kana jɔ baaraw ka to sen na Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sen telimanw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na yendi tv sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛw kɛnɛ kan